Ka fɔ ko k'olu ka cɛdenw bila ko sans délai ko waati yɛrɛ kana di k'a ka bila sisan u ye jamana jamana k'u seere ye u bɛɛ ko k'olu tɛ fɛn kalama a la Minusma ko k'olu tɛ fɛn kalama Allemagne ko k'olu tɛ fɛn kalama a la Nations Unies bɛɛ de kumana bubu bubu e bɛ se ka mun de fɔ nin communiqué ninnu na ninnu nana volume min na bubu i ka don détail bɛɛ la ka bɛɛ tɛntɛn Gani i ye kuma ban sani an k'an da don dɔwɛrɛ la Ala k'an kisi hadamaden seerentan ani kuma jatigilantan ma amiina yarabi fɛn min ye Côte d'Ivoire gouvernement a n'a a présidence u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ Gani i bɛna ka fɔ i bɛ ka mɔgɔ kelen min ɲini fo k'i sa i t'a ye o jɔn non non mɔgɔ bi duuru la bi naani ni kɔnɔntɔn min yɛrɛ i bɛ ka mɔgɔ kelen min ɲini i t'ale ye dɛ ale tɛ o yeli to yen Allahu akbar o yeli to yen Gani i bɛna ka fɔ min n'i hakili laj n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ i hakili juru n'a carilen don kosɛbɛ commando invisible minnu tun bɛ fɔ Côte d'Ivoire commando invisible fo dibilan b'u la u bɛ tunun olu de bɛ o kuma na attaque baw kɛ n'i ye jateminɛ kɛ ni o kuma na Faransi ni fɛn min ye a n'a dɛmɛbaga janfaw n'u b'a fɛ ka dugu min dafiri nin commando invisible de bɛ na ka na ka na baara kɛ dibilanw de b'u bolo labɛn gɛlɛn gɛlɛnw b'u la Gani n'i ye ni cɛ bi naani ni kɔnɔntɔn bɛɛ lajɛ i b'u numan tɛgɛ lajɛ i bɛ nɛgɛden dɔ sɔrɔ a la o tun ye dibilan de ye
Révélation de Mabel Diawara Gani dibilan pankuru kun kundalen bɛ gawo de kan vol fɔlɔ min jiginna n' o ye Charlie Tango ye ale jiginna minɛn fɔlɔ de jiginna yanni o tumana cɛw ka jigin révélation k'u bɛ taa Gawo radar de y'u détecté ka tila ka u don Mali tour de contrôle kɔnɔ k'u ɲininka a kɛra cogo di u y'a ye k'a fɔ u bɛ ka taa ligne min na o ka gɛlɛn u y'a kɛ aéroport ye siɲɛ kelen Modibo Keyita ta ye
an da tun ma se nin yɔrɔ ma fɔlɔ dɛ Gani n ko n bɛ kuma in ko i b'a woloma k'a tɛntɛn n b'a fɔ i ye ka taa de don o don n b'a bila yɔrɔ min cɛ tɛ se k'a ta ka bɔ yen ayi cɛ t'a ta ka bɔ yen Gani bɛnkan kuma la fɛn min ye service aviation Sahel ye i b'a ye k'a fɔ n'u ye pankuru ninnu kɛ u bɛ taa n'a ye maintenance kɛyɔrɔ n'u taara n'a ye maintenance kɛyɔrɔ u bɛ se ka déchargement kɛ yen o kuma na fɛn min ye ninnu minɛn fɔlɔ jiginna u bɛ ka arme ninnu décharger mɔgɔ t'a dɔn ko arme don a ko lamɔ don tuma min na ee sago ye avion jiginna tuma min na avion tun bɛ k'i kunda maintenance de kan n'o kɛra u bɛ arme fɔlɔ de bɔ ninnu bɛ anw na yan bɛ ni a ka ca ni san yɛrɛ ka ye u bɛ ka nin labɛn Gani u bɛ nin baara ɲini ka kɔrɔ baara wɛrɛ t'u la mais Gani n ko nin de fɔra o de y'a kɛ u ye ko sugu bɛɛ kɛ Gani u donna ni maaw ye sira bɛɛ fɛ n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ kalo damadɔ bɔ bi kamiyɔn fɛn bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka don paranti saba saba b'a bɛɛ la a paranti saba saba n'a donna kamiyɔn bɔtɔ paranti kelen de bɛ bɔ fila bɛ to yen
mali kɔnɔ gani parantiw tɛ mali falen de don olu de bɛ na u bɛ dɔgɔnɔkan fɔ u bɛ fulakan fɔ gani ka sigi tiɲɛ ka sigiɲɔgɔnw kun kari ɲɔgɔn na dɔgɔnɔ ni fulaw bɛ kɛlɛ la bɛnkan tɛ kɛ ɲɔgɔn tɛ lamɛn gani u bɛ dɔgɔnɔkan mɛn u bɛ fulakan mɛn n'u sera dugu min na u b'o kan fɔ ka fara olu ka fini sugu bɛɛ b'u kun u ye camancɛ bolo dafiri de ye
wala mali kɛlɛ filɛ terrorisme ɲɛdɔnna mali kɛlɛ filɛ a ɲɛdɔnna bon nin y'a bannen de ye dɛ a fɔra ko farafinna ka bɔ nɔgɔ la k'a bɛ daminɛ mali la wa nin y'a daminɛ de ko bɛɛ gindo bɛ bɔ à partir de ces adressations là cɛ cɛ y'i disi da ni fanga in na an ka cɛ ala bɛɛ disi kari gani oui o cargo jiginnen tuma min na i bɛna ka fɔ yɔrɔ min bɛ yen ni kuma woma yɛrɛ don sɔrɔsiw tulo bɛ na gani n'a fɔra ko relève relève kɔrɔ ye di aw bɛna maa dɔw sɛgɛnna fiɲɛɲɛ bɔ olu bɛ taa aw bɛ to yen nka i bɛ ka fɔ sɛmdi tasuma o min kun kan ka kan ka fɔ o min kun bɛ ka kɔrɔ sɛmdi tasuma gandi wu cɛ tasuma ni kun na tasuma erelefɛ nka gandi bɛ se mun bila kun na sɛmdi tasuma o taara sɔgɔma a dɔn taara n'o sɔgɔma ka yɔrɔ lankolon to
fɔ fɔ anw bolo wu cɛ tasuma de bɛna na a jɔn sɔgɔma a jɔn sɛ bɛ taa ni sɛ tasuma ye a yɔrɔ bɛ ka fɔ don olu la N'a y'a sɔrɔ relève don c'est à dire i ka i ka foro bɛ gardien bolo, anhan, gardien de bɛ foro kɔlɔsi, unhun, gardien 2 baganw baganw kana don, baganw kana don, ni gardien 1 bɛ yen, voila, c'est à dire i n'a fɔ dɔ bɛ journée kɛ, yani dɔ in ka na, dɔ bɛ journée kɛ dɔ bɛ sufɛla kɛ, voila, min bɛ journée kɛ ni 18 heures sera sisan n'ale k'a ka taa so ale b'a to fo sufɛmaa ka n'ale sɔrɔ yen fɔlɔ, très bien, donc ale bɛ yɔrɔ kalif'o la yɔrɔ lankolon kana to ale bɛ sɔrɔ ka taa so mais sɔgɔmata de tagara ka foro lankolon to sisan u taara septième détachement taara huitième détachement nana wula fɛ ka yɔrɔ lankolon to donc fɛn min kun ye ko bɛɛ kun bannen don parce que c'est des invisibles labɛnw b'u bolo i ɲɛ bɛ ninnu na labɛn fin de b'u bolo dibilanw b'a la est-ce que b'a kalama tantɛgɛmabaliya b'a la a tɛ binkan b'a la o labɛn labɛn labɛn labɛn caman caman u ye kɛlɛw kɛ liberiya ka se sɔrɔ u ye kɛlɛw kɛ gana ka se sɔrɔ u ye burukina ci k'a yɛrɛ kɛ cɛ n'i sera dugaden ma don o don i ta banna gani kabini pankurun jigintɔ an ka dɔnnibaw ye dugawu ni fɛn minnu kɛ dibilan lankari de kɛra o de y'a to maa kelen tɛ yen siriku kun b'ale de bolo siri bubu k'u ta u tɛgɛ ma k'u fɔlen u ko aw ɲɛ b'anw na wa aw kuma aw bɛɛ filɛ nin maa bɛɛ na sirikutigi tun na ale taara labɛn tun ye mun ye bi ka di i bɛ ne lamɛn cɛ Gani nka banna de u ye nin kɛ Roch Marc Kaboré la invisible ninnu u y'a tigɛ Gbagbo la ala de ye tiɲɛ bange o commando invisible labɛnfɛnw de b'u bolo dɔnniba kɛlaw de don tɛ o da u tɛ kan minnu bɛ yen mali finitigiw y'u ta u tɛ kan fɔlɔfɔlɔ ma nɛgɛkisɛ minnu bɛ yen k'o bɔ fɔlɔ a bɛ sɔrɔ Gani n'u y'o don o kuma na kɔnɔ i tɛna foyi sɔrɔ ka kuma nin kɛra tuma min na i bɛna k'a fɔ fɛn min ye o kuma na maa fɔlɔ min y'u kunbɛn ka kuma an tɛna an da don o la u jate kojugu u yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛ b'u la yɛrɛ fɔlɔ aéroport kɔnɔ yala na aéroport kɔnɔ bubu ye baara di mɔgɔw ma sɛbɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin kuma in o bɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛla den bolo nɛgɛ bɔ fɔlɔ n'i y'a fɔ ko wa k'u ma se ka réagir ma réagir n ko labɛn dɔ de samana ka bɔ mali b'a bɛɛ kalama Ko mali dɔnnibaga dɔ dɔn jamanasila ko mali hamɛ ka kɛlɛkɛ min dɔrasi nalen n'o sɔrɔsi ke bɛ e sigi kama a bɛ labɛn de dɔn walayi tun bɛ daga b' fili ka bɛɛ kɛ min bɛ tigɛ fila bɛ tigɛ la k'u kɛ koli bɛɛ bɛ jaja i bɛ ka fɔ fɔsi ni kɔn e misi ninnu de bɛ kuruta kɛ labɛn tun tɛ foyi ye u nana aramu min ye a ye taa aramu na aramu izlen de don a aramu kelen la olu pɔte to tun bɛ sinaɛrɛ ko aramu de don sinap k'i bɛn sanfɛ fɛ dɔrɔn cɛ ka se ka baara nin bɛɛ kun tɛ dɔw foyi ye kuruta tɛ dɛ a kun ye dɛsɛsa de ye ba sabula a min bɛ ka kɛlɛ kun min kama o de ye yɛrɛ fdɔ min référendum jumɛn Asimi bɛ ka na ni fɛn min ye constitution yɛlɛmani mun na Mali sanuko o bɛna discuter yen Mali wariko o bɛna discuter yen Mali kuma o bɛna discuter yen Mali bamanankan kalan o bɛna discuter yen ni nin de kɛra tuma min na o ye Mali bɔlen ye France bolo parce que constitution min bɛ yen c'est c'est c'est la copie de constitution de 1958 a bɛ tali kɛ France ka tabiya n'a ka taabolo kan Asimi bɛ n'o de yɛlɛma ka na ni danbe ni tabiyaw ye k'a don a kɔnɔ Mali ka hɛrɛ bɛ ka sigi min kan o de ye nin ye ni nin kɛra o ye Mali ni France cɛ bannen ye o tuma na mun de bɛ kɛ coup d'état tɛ Asimi yɛrɛ bɛ éliminer cogo di wala yanni referendum cɛ
kuma tiɲɛ de nin ye ɛɛ mɔgɔ bɛ nin kalama wa non kuma tiɲɛ de nin ko nin de kama a bɛ fɔ ko les grandes révélations Gani parce que ni sisan bɛ ni sniper minɛnw de ye sisan oui o tuma na nin maa damadɔ ninnu na n'a ye min sɔrɔ o la yɔrɔ Choguel ka inauguration tɛ ban kuma bɛɛ ale bɛ yɔrɔ dayɛlɛn dɔ la oui oui ɔhɔn ayi nouvelle de bɛ bonne nouvelle bɛ chaque fois i b'ale ye donc o de y'a kɛ u ye asimi ko bɛɛ bɛ kɛ ka asimi inviter asimi ti bɔ snipers de dadalen don

n'u y'o tila u bɛ sɔn k'o tila est ce que i b'a kalama point ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ kɛ bravo ye delta echo charlie bravo u bɛ n'u y'o tila tuma min na u bɛ sɔn ka assaut lancer n'u ye assaut lancer aw bɛ to kuma bɛɛ ka dugumana de viser ka sɔrɔ u bɛ kɔfɛ u ye Roch Marc Kaboré labɔ tan de Burkina han ka cɛ ɲɛba ka palais kɔnɔna ka kalan a taara a ɲɛ tɛ mɔgɔ la a bɔlen tuma min na u y'o sɔrɔ ka kɛ koli ye bon n'i ye nin kɛ aw bɛ balo la puissance de feu de don bɛ fɛn wuli ka fɛn wuli rpg neuf huit neuf sept o de b'u bolo lanceur roquette dalen bɛ u bɛ fan bɛɛ bunte a yɛrɛ b'aw ye ko ninnu bɔra min donc fo président ka bɔ ni président bɔra k'a b'a yɛrɛ ɲini o b'a sɔrɔ cɛba ka coordonnées dilen don o bɛ sɔrɔ président bɛ bin embuscade kɔnɔ baara banna
cɛ cɛ bɔn ninnu révélation baw ye bi dɛ nin tɛ nin tɛ faux ye o
Cɛ ninnu ye révélation baw de ye. An bɛ fɔ ko commando invisible de ye ninnu ye, o de y'a to n b'a f'i ɲɛna Mali fura dama tɛ Côte d'Ivoire sɔrɔdasi minɛ ayi, Côte d'Ivoire n'anw ye fa kelen ba kelen de ye. Gari i bɛ ɲininkali fila kɛ Fɛnkuma ka tulo bɛ ne na o bɛɛ ka taa lajɛ les deux lieutenants qui figurent sur la liste u ka numéro matricule n'i y'a ye sisan sisan i k'a bɔ k'a jira n na numéro matricule t'ale la les deux plus gradés hɔn ayi ayi ayi a t'ale la o t'olu la i bɛ lisi lajɛ les deux lieutenants numéro matricule t'olu la i b'a lajɛ ordre de mission kɔnɔ numéro matricule t'a la i b'a lajɛ lisi la lisi nominative la numéro matricule t'a la i bɛ tila k'a ta k'a lajɛ note express kɔnɔna la numéro matricule t'a la mais mun de y'o kɛ Bouba mun de y'o kɛ e delila ka sɔrɔ e delila ka sɔrɔsi décision ye sans numéro matricule ayi ah bon a bɛ ninnu ka décision na a bɔnnen tuma min na ONU ko n'ale o de y'a to n y'a f'i ɲɛna n ko États-Unis tɛ France fɛ
Ah, mais Bouba, mais mɔgɔ ma sɔrɔ ninnu na o. Amérique y'i fori ka bɔ kuma kɔrɔ. Oui.
Bari sabula nin ko in bɛ cogo min na nin wo barilen don n'u ye nin kɛ tuma min na n'a tiɲɛna ɛ i ya nin baara ka kɛ Asimi filɛ nin ye maa min don a ka sabali n'a ka muɲu de bɛ jo d'a ma. Oui. Tuma min na ni maa ninnu interpeller la o yɔrɔnin bɛɛ la u ko k'olu ye Ivoire sɔrɔsiw ye ɛ n'a ye Ivoire sɔrɔsiw ye a ye Mali sɔrɔsiw ye aw ne bɛ fa la anw de bɛ ba la. On veut utiliser l'armée ivoirienne pour des fins de mercenariat.
a ye na ni papiye ye non k'a ye na ni papiye papiye ma sɔrɔ u kun y'a se fana agent fɔlɔfɔlɔ min y'u interroger politicien tɛ o n tɛn'o tigi tɔgɔ f'i ɲɛna agent fɔlɔfɔlɔ min y'u interroger u paniquera u y'a sɔrɔ k'u bɛ wari yir'u la o ko k'ale ka ɲi wari la ça c'est un élément de force spéciale o ko ayi ee o agent in fana force spéciale de he Allahu akbar n ko sa fɛn farama de bɛ ɲɔgɔn kin yɔrɔ dɔn ka f- ka wari minɛ k'i faso ci o ko ko Ee, an ka non armée u paniquelen tuma min na tuma min na o y'a sɔrɔ dibilanw tiɲɛna labɛnw tiɲɛna kaban o tumaumana fɛnw tiɲɛna kama ko faamuyayana tuma min na o tumaumana u ka sɔrɔ sisan ka y'a faamuyaya bala la ka ɲininkali gaw la sadu kamara ka sɔrɔ ka ap sɔn donkolon ifa aa baden kuma don aw ka maa dɔ b'an ka yɔrɔ la k'a kɛra ta kɛra cogo tɛnɛnbrɛma wa k'ale dɔgɔnin k'ale t'u dɔn mizadifasi k'ale t'u dɔn o yɔrɔ bɛɛ la a min yɛrɛ fana ala kɔ t'u dɔn aw ka tɛ maa minnu dɔn ka wa Asimi ko ma k'a'u bila tribunal ka bolo kan u sa ko bɛ ka révéler ɲininkali bɛ ka fɛ u ka sɔrɔ ka papiyew dilan dilan antidaté copie copie faux en écriture ka fili an ka mɔgɔw kan a y'o kɛ sa u ka maa minnu bɔ b'o fili fili kan ka hadamadenw bila fila fila kuma la u bila u bila le peuple ivoirien et le peuple malien sont des frères anw ye balimama de ye peuple ivoirien tun m'a faamuya n'a fɔra i ka sɔrɔdasi minɛ i bɛ dimi ils ont raison Makosso an yafara i ma Makosso ye anw dɔgɔya a y'an mɛ an man dɔgɔya k'a fɔ ko an ka ga ye n nɔ a y'an dɔgɔ di jo ye nin ala de mako sɔrɔ ala de a ka y'a tɔɔrɔ di a ka jamana a se ka da la ka fɔ e sigiba kalama ko ko fila bɛ kɔrɔ a cɛ don don min a bɔra ka yafa deli seli ni seli nin bɛ diriz perete dɔrɔn de bɛ nin diriz i ma kɔrɔ hame tɛ se ka foyi fɔ ko in na dɔgɔ daluya kelen ko kɔrɔ sɔrɔsiw don
mais mɔgɔ ma sɔrɔ sɔrɔdasiw na halisa bubu mini ko u nana ko ka contingent allemand ko ka essayer ko olu ka olu de protéger olu kumana MINUSMA kumana Nations Unies kumana fo ka taa se même Côte d'Ivoire yɛrɛ est-ce que u ka gouvernement yɛrɛ bɛ nin kalama o de y'a kɛ Ivoire autorité kɔsa in na kabini embargo wulila u ye mali camion bɛɛ apprenti saba bɛ camion fɛn kɔnɔ u bɛ fila jigin u bolo k'u ye système min kɛ k'an bɔra kalama k'an bɛna an ta sara depuis Ala ka diɲɛ dan tɛ baara kɛ ni mercenaire ye parce que ni mercenaire ye fanga d'i ma k'i kɛ président a b'i kɔnɔ k'ale de bɛ se ka ko bɛɛ kɛ donc n'u tun ye nin kɛ tuma min na u bɛ kuluba kɔfɛla ka o gosi n'o gosira u bɛ président le président serait obligé ka palais abandonner oui ka bɔ ka bɔ à ce moment est-ce que i b'a kalama o y'a sɔrɔ 18 min bɛ yen ka élément wɛrɛ far'u kan u donna ni sira bɛɛ ye o ne ka débat laban na ne m'a f'e ɲɛna n k'i ɲɛ bɛ Côte d'Ivoire de la n ko mais n k'i bɛ tila ka Sénégal Sénégal kibaruya mɛn, n y'a fɔ, a ma fɔ ko entreprise in tigi n'o ye sa ese sa ajson serisi ko a tigi ko maka sa dɔgɔnin fa kelen bakarijan asɔn la ne ma fɛn bɔtɔ yan ko ko de ɲɛ'i ye tɛ se ka kabilala ka diɲɛ dan se i bɛ koda fɛn fɛ ta kalajɛ bɛɛ hakili ma bɔ sew perez la u u t'i to abada ba sabula an bɛ yɔrɔ min ko bi e bɛ ka site ni e sutira farasi bɛ fɛ ka segin farafaransɛ ma ala in n'a fɔlɔ don ɲɔgɔnw la n'a seginna franc français ma a bɛ nin endosser jumɛn kan o ye de CFA ye. olu bɛ France ka mission de la. u bɛ France ka olu olu yɛrɛ mago tɛ est-ce que i b'a kalama crise monétaire min bɛ yen sisan olu mago foyi t'o la baara bɛɛ bɛ ka kɛ di o tuma na fɛn o fɛn bɛ se ka na France ka siniɲɛsigi barisabula gɛlɛya bɛ euro la mois d'octobre gilets jaunes bɛna wuli pour la vie chère en France gɛlɛyaw bɛna ton ɲɔgɔn kan.
o ye révélation ye dɛ. ee e ma Macron tigɛ lajɛ bague fila b'a la bague kelen Aw ɲɛ ko dilana min min bɛ ninnu tɔgɔ kelen de b'a fana parce que ninnu bɛ ka min ɲɛfin fɛn bɛɛ tɛ bɔbɔ den halala de don cɛ tɛ kuma tora dɔrɔn ci ta cɛn e ma u ka vidéomanw n'u ka activistew b'a fɔ kuma bɛɛ asimi yɛrɛ tɛ bɔ asimi fɛn la u bɛ nin de kɛ i b'i tɛ ka cɛya fɛ pati ni fɛn tɛ kuma quoi ma tun n'i tɛ ka cɛya fɛ i bɛ bɔ n'i ye bɔ tun sniper bɛ jiri sanfɛ a ka don don u mɔgɔ tɛ kuruda dɛ référendum min bɛna kɛ c'est juste pour empêcher ça parce que kuma minnu b'a kɔnɔ ça c'est malienw ka hakilina dan de b'a kɔnɔ malienw dara asimi na ni sira o sɛrɛ malienw sɔnna asimi na ni sira o sɛrɛ malienw ye asimi sugandi sira o sɛrɛ o bɛɛ de bɛna kɛ faseri a kɛra kan ye o a kɛra wari ye o a kɛra dugujukɔrɔ sanu ye entreprise minière fɛn fɛn bɛ mali la a bɛɛ société bɛɛ tigi ye mɔgɔ damadɔ de u b'u falen falen de
wa banki kelen de b'a bɛɛ financer donc nin ginduma ko de bɛ sanu date dɔ sanu bɛ bɔ fɛnw bɛ kɛ nin bɛɛ de bɛna lajɛ constitution kɔnɔna la o kuma na a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'asimi daji yanni o cɛ pasabula nin na fɔlɔfɔlɔ n'a bɛ kɛ faransi de bɛ wele u ka intérêt bɛ protéger malienw hakilina dɔ bɛ ta k'o dafa mais bubu e yɛrɛ bolo mun de bɛ ka nin kɛ asimi janfa fɛn fɛn bɛ ka labɛn a kama diɲɛ kɔnɔ sa a janfa a a bɛɛ bɛ ka kɛ eseki ye mun de bɛ ka nin kɛ tan pa que b'a dɔn a bɛ yɔrɔ min bi a bɛɛ bɛ ka disikusiina ye f n'a kɛra jamanadenjugu kelenkelen n'u ye sun i b'a dɔn sera n'olu bɔra ka mari i bɛ a fu bolo ni sera n'u bɔra ka mari i bɛ a fu bolo burukina n'u bɔra ka mari i bɛ a fu bolo diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ka min gana sa gana bi gw nana dɔgɔ duloki bɔ kamalenw nana dɔgɔ duloki bɔ ko sari mun bɛ nin kɛ kuwa diɲɛ bɛɛ kelen e ye nin fɔ kun min na ka fɔ bɛɛ wele don ka a sɔt n ka min ɲɛfin tu de pan fo tumaumana fo ka bɔ gasi ba la o de sigilen bɛ kuma bɛ bɛw de hali bi gasi ba ka bi ko kɛra kelen de sigilen don mɛsɛnri tɛ mɛsɛnri tɛ mɛsɛnri tɛ mɛsɛnri tɛ i yɛrɛ sɔnna bɛɛ ko ko ka i bɔ ni dawa ye jamana marabagaw ko mɛsɛnri don jamana marabagaw n ko n ko bɛ ka min ɲɛfin a ivoirien kɛ min b'an fɛ y'a dɔn ale de sigilen bɛ kuma bɛɛ ONU kumara ko mercenairew don k'ale t'u dɔn i ma kuma allemagne kumara hali bi a ko mercenairew tɛ est-ce que i b'a kalama i ko ko wa ko OUA ka charte ko article vingt-huit u y'o kalan k'o ban ko mercenaire ye jɔn ye ko maa min ye fini don ka taa n'a bɛ kɛlɛ kɛ a yɛrɛ a bɛ wali jamana kan a fɔra u ye k'u ka daluya di u ye mali papiye minɛ o la bololabaarakɛlaw de don masɔn sofɛ feerekɛla olu de don o daluwa dara k'u ka na n'u ka sɔrɔsi livrer dɔrɔn ye o ma sɔrɔ basi min b'u bolo basi ye foyi hali bi ivoirien kɛ bɛ bamakɔ yan o de o bɛ de bɛ makuru la hali bi sinon hali hali ivoiriens yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ko tiɲɛ la ko mercenaires don minnu tun bɛ ka ko eh, ala ko n'a bɔra kwasi bacili la bɛɛ de ko ko mercenaires don kwasi dɔrɔn de ko ko mercenaires tɛ a kelen il est le seul ale de bɛ yala fan bɛɛ wa a kuma o kuma o ni bɛ a kuma e sibakalama yɔrɔ o yɔrɔ o ni bɛ bɔ ka i bɛ daluwa dɔ bɔlen sɔrɔ e ala bɛ mali fɛ sa buba an ka jamana kanu an ka mais ne m'o de fɛ yan gani an ka faso kanu gani ne m'o de fɛ e yan donc ni gɛlɛya de bɛ ka taa ka jamana sɛgɛrɛ en ce moment o parce que mercenaires caman de donna camion fɛ olu de bɛ opérer koro bankas bon n'i ye ninnu sɛgɛsɛgɛ asimi kana ninnu lamɛn ten dɛ asimi ka wele bila mali donsow ma u ka na donso fana b'u olu wele ka na ye donso de bɛ donso ɲininka cogo dɔn dɛ sɔrɔsi tɛ o mali donso ka na nin kɛnɛ kan mais mali donso ka audition bɛ taa mali donso ka na u interroger labɛn minnu bɛ yen u k'a sɛbɛn a a a daluwa siriku ninnu bɛɛ ka bɔ bisimilayi u ka wele bila jawara ma donso ka coordinateur walahi a bɛ sibakalama sinbo wɔɔrɔ bila ka na u bɛ kuma gɛn ka jɔ ninnu na e n ko pur le moma siya wɛrɛw ye la gɛnɛw ni libw ye la ayi don o bɔra ifa de ka kotu la mɛ ko bɛ min ɲɛ f'i ye hmm. nin soli nin nin bɛ yen kɔrɔ hame tɛ foyi dɔn na u taa kala ninnu ye soli de ye kɔrɔ hame tɛ foyi dɔn na hali i bɔra seba pur lɛnte de zifarin mɛ ninnu ye ko de ye dɔrɔn janfa gɛlɛn janfa gɛlɛn janfa gɛlɛn ko mini fila de don onu ka minusma ale ni france ka minusma i m'a ye salgado in bɛ communiqué truqué a b'a yɛlɛma bi ninnu don sini an t'u dɔn bi an b'u dɔn i ma n'o tɛ minusma de ka kan ka mali autorité interpeller par rapport à ça ne ka mɔgɔw don a kɛra tan mais a tɛ kun a la k'a bɔ a da hali diɲɛ d'u ma hali ni mɔgɔw m'u tɛgɛ fila fa sanu na